Kodi mumadziwa kuti ma AI amatha kuyankha funso lililonse limene muli nalo, la Chichewa olo la Chizungu? Mwachitsanzo. Kodi tingapange bwanji download WhatsApp? Ndiye mukafunsa funso ngati ilili, iye amachita kuyankha momveka bwino kuti, Kupanga download WhatsApp zimangotengera kuti mtundu wa foni umene mugwiritsa ntchito ndi wotani, ndi iPhone kapena ndi Android. Kwa ma Android, wafotokoza masitepe onse amene mutha kupanga kuti mupange download. whatsapp ukunso kwa ma iphone kuti mukuyenera mutani wafotokozanso njira zake zonse zofunikiranso nkupereka pali ndi kupereka pompo nde ma ai kuyankha kwake kumakhala kumenekoko muchichewa olo muchizungu kusonyeza kuti funso lililonse limene muli nalo atha kuyankhani komano video iyi ndapanga chifukwa kuti anthu mukabwera ku inbox kwanga chifukwa kuti ineyo ndimalipiritsa ende nambala ndikamapereka panopa ndimapereka kwa anthu amene akufuna ma WhatsApp groups kuti akufuna aphunzire chinthu china chake kapena akufuna azifunsa momasuka ndimalipirisa anthu amalipira kumeneko kuti ma services amenewo azitheka nde anthu ena ake mumabwera ndikufunsa ndikuuzani kuti ah, malingana ndi funso lanu perekani 2000 kwacha eya ayi perekani 1000 kwacha anthu mpaka kumafika pakuti ah kafunso kochepa kameneka mpaka 1000 abale anga ngati kachepa bwanji simunakonze nokha apo ayi ngati kachepa osafunsa bwanji ma ai ngati awa chifukwa kuti video iyi sikuyamba kupanga ndakuphunzitsaniponi kuti chat gpt bing amatha kupanga zimenezizi amakuyankhani mafunso amene muli nawo komano umapezanso kuti pa video imene ndaphunzitsa zimenezozo anthunso ndikuti afunsanso mafunso ena ake amene ukuona kuti ndi ang'ono atakufunsa kumenekoko kuyembekezera kuti mwina mwake ndiyankhe mwa fast fast nde pamene tikukhalitsa pamodzi pano ma message akumachuluka mufoni ku facebook ku tiktok ndasiya kuyankha ma messages kalekale chifukwa kuti ma message amakhala kwambiri akhala ku whatsapp chat taonani mpakana zimafika mwina olo 500 nde 500 onsewo amayenera kuti ndiayankhe ndi munthu mmodzi mmodzi kulibeko ma groups ma groups amene aliko ndi ophunzitsira okha ndi osakwanaso olo 10 nde ukuku kumakhala kwadzadza anthu afuna ndiayankhe mwachangu ena ndimatha mwina olo 3 days osayankha ma messages anthu mpaka amafika pena pake kutopa ndi kunditukwana pompo nde eis abale anga funso likachepa mukaona kuti lachepa nde mukuona kuti ndikakutchajani ndalama munyinyirika ndi bwino kuti mufunse ma ai ngati amenewawa chifukwa kuti izizi nde zimachitika ndipo olo ndati ndizibwera nazo kumakuonesani kuti anthu amayankhula motere anthu amayankhula motere zimachitika motere zimachitika motere yeah ena mutha kumvapo chisoni nde apapa zimene ndabwera nazo ndi zimene kuti funso ngati mukuona kuti ndi laling'ono auzeni ma ai ngati amenewa amafotokozanso bwino mwina sangafotokoze bwino mmene ndingafotokozere ineyo awo ndi mashasha amafotokoza za nzeru nde ziwani kuti funso lililonse limene mungabwere nalo likhale kuti mwina mwake mafunsa ai mwina simukumva kapena simukumvesesa kawano mukamabwera ukoko ziwani kuti muzalipira muzasiya kanganyasi kapa bwalo kamafunika ife kuti munthu ine sindili pa ntchito komano ndimanena kuti pokuthandizanipo ndiyuze bando olo kuti ndipange post video panopa zimafunika bando so kuti ndikhale ndi anthu ambiri komano ineyo ndidzikanika kugula bando palibe chimene ndikupanga pamuzi pano nde funso mukafunsa polemba ku comment kwa video sindingakulipiritseni ndikuti nthawi ikapezeka ndimapanga video yake ndikuti tiphunzitsana zizitheka bobo komano mukalowa ku inbox ndiye kuti dziwani kuti zinthuzo ndiye kuti muli serious kufika pokuti mpakana mwatenga nambala yanga mwafika ku inbox ayi okoko ndiye kuti tikabwera tiye tipange za business apo ayi mungobwerera macheza sitikufunsana zili zonse izozo ndiye kuti ticheza zizitheka bobo komano mukangobwerera za mafunso yembekezerani kuti ineyo ndikutchajani mtengo ndi zimene ndinabwera nazo ndi zimenezozo ndiye tingokumbutsananso kuti kwa amene akufuna ma whatsapp groups ophunzira maphunziro ngati photo editing video editing account boosting online self defense komanso content creation maphunziro ndikuti akupitirira kaya mukufunanso group lija la 5000 lokuti kumakhala kuti mukufunsa mafunso komanso kuphunzira ma skills amene nda ndapanga list apapawo mutha kuti ha manambala mutha kuwapeza apa kwa amene muli ku facebook mukapange click apa pa WhatsApp ndi kuti ikupititsani straight ku inbox. Kwa amene muli ku TikTok mukapanga click link kenako ikupititsani apa nde mukasankha WhatsApp ndi kuti mukapanga kumeneko ikufikitsaninso chimodzimodzi WhatsApp ndi kuti tiyankhulana basitu apopo uthenga amene ndinabwera nawo ndi umenewo nde ndingoti zikomo kuti munali pamenepopo tiye tionanso video yotsatira